salamu alaikum salamu alaikum ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ye mesaji caman ye mɔgɔ caman ye an wele k'a dun kɛlen di k'an tununa n k'an ma tunu n k'an bɛ yan nka ɲininikɛla o tɛ se ka kɛ maa yelen kuma bɛɛ ne y'o fɔ ne tɛ sigi yɛrɛ o yala bolo fɛ bi an yɛrɛ sɔrɔ segu segu sido ni balanzando an nana ka na bɔ yan ani ka tila ka na ɲɛfɔli dɔɔni kɛ segu tariku kan n y'o fɔ n ko nama ye dɔ ta kolo min na dosokɔrɔ ka dɔ ta o la sɛden ka tata tɛ se ka kɛ bɛrɛ y'o la bi ma segu kuma bila fɔ la an faw y'a fɔ an mɔkɛw y'a fɔ fo bi kuma sera anw yɛrɛ ma an yɛrɛ bɛ ka dɔɔni fɔ a la a tɛ k'a yira i n'a fɔ ko an b'a dɔn ni bɛɛ ye la non an t'a dɔn ni bɛɛ ye ne ma fili histoire fɔla ninnu bɛɛ la dɔw ko ko tariku bɔla a bɛɛ la ne de y'a bɛɛ la kodɔnbali ye nka an bɛ fitini min fɔ mɔgɔ ye ne hakili la caman bɛ kala turu o la Bi an bɛ an bɛ segu ka yafadeli kɛ segu kabilatigi n'a diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fɛ a n'a dɔnikɛlaw ka foli sinsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka don kanɛla ka lasana kanɛ n'a kɔw fo k'u kanɛ ka segu sɔmɔnɔ kin fo ka danbelela fo ka jerela fo O kɔ n'i ko segu dugu naani don kunkun pɛnba welegana ani woyita ko mɔgɔ bɛ don segu i ma segu dɔn ko balanzan ba naani kɛmɛ naani bi naani ani balanzannin kɔkurunin kelen ko dugulen bɛɛ m'a yɔrɔ dɔn sango dunan ni ɲɛ t'an ci n'ala sɔnna an bɛna ɲɛfɔli kɛ o bɛɛ kan ni bolibaba bin n'aw bɛ ɲɛfɛ a kɛra fama ye n'ala sɔnna an bɛna maaw ɲɛnafin bɔ ni segu tariku dɔɔni ye ka daminɛ masunu sakɔ kalibajɛ sakɔ ani dabajɛ sakɔ den na n'o ye mamari kulubali ye ni a kɛra tɔn ɲɛmɔgɔ ye n'u k'a ma ko bitɔn ka bɔ bɛndugu ɲamana ka na i yɛrɛ sɔrɔ segu ka masaya kɛ o kɔ ale denw ka sigi jɛkɔrɔ ka b'o la ka na se jaralakaw ma ngolo a n'a kɔw fo ka taa se mɔnzɔn ni da mɔnzɔn ma ka b'o la ka manjɛ jara ninnu bɛɛ fɔ ka na jigin fo morikɛ ni kɔlɔsi ka bɔ fo futa aliwari ka tɛmɛ mali fɛ ka yala n'u b'a fɔ a ma ko sɛku umaru tali ni dɔw k'a ma ko alifaruki dɔw ko alibaru o bɛɛ ye cɛ kelen tɔgɔ ye n'ala sɔnna an da bɛna se a bɛɛ ma komi an bɛ segu yan ko ɲinini kɛbaga k'o bɛ sɔrɔli kɛ an na yala ka se segu cɛkɔrɔba ma a tarikutigibaw u na dɔ fɔ an ye an yɛrɛ bɛ mun dɔn an na dɔ fɔ k'o da jama kulo kan ni ala sɔnna ɛɛ an bɛ segu yan ni ala sɔnna baro fɔlɔfɔlɔ bɛna sigi bitɔn kan bitɔn yɛrɛ a bɔra min mun y'a se segu mun y'a kɛ segu mansa ye a ye segu mara cogo di segu tun organiselen don a bolo cogo di a tun bɛ kɛlɛw kɛ cogo di a sera ka nin duguba in fara segu kan cogo di ne hakili la laɲini bɛ yen an na dɔ fɔ o kan bitɔn bulon bɛ yen o bɛ sekɔrɔ an na tagama kɛ ka se yen fana ka yen fana yira jama la ni ala ni ala kira sɔnna a ma nin de tun b'an bolo k'o fɔ jama ye bi ni ala sɔnna an bɛ segin a kan tuguni ni boli ma ban minnɔgɔ bɛ ɲɛfɛ n'i ka wolo in t'a sidɔn minɛ n'an ka filɛ bɛ kule gayi la a latɛmɛ sɔɔni dɔrɔn an na caman bila a diyara n ye